Ka bɛn bi tarata ma zuye kalo tile mugan ni seegin san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ ni aw ka kunnafoni senteliman waati selen Maliba TV1 ale jabaranin kan aw ye maa miliyɔn caman ye ko waati o kɔnɔ Mali ka forobaca ni sigikafɔ ni kumaɲɔgɔnya minisiri dɔnnifa Fasun kulubali ale ye kalanbulon dɔ kɔni o dayɛlɛ ka ɲɛsin waleya ɲuman kɔni olu ɲɛminɛli o gafew bilali la sen kan confederation AES jamanaw olu ka forobacaw o kɔnɔna la min kɛra kununko tɛnɛn zuye kalo tile mugan ni wolonwula san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ min baaraw foroba dayɛlɛ kɔni o kɛnɛ kan burukina faso ka minisiri min ɲɛsinnen don ee Burukina Faso jamana kɔnɔ denw kɔni olu ka koɲɛ ma u ka secretaire general la n'o bɛ tali kɛ Suani Adrika Obolbiga ale kɔni ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka fara Mumuni Sambo kan Niger jamana ka minisiri min ɲɛsinnen don u ka forobaca ani ɲɛda kura ni yɛlɛma o donni na forobacaw ni administration o kɔnɔna na ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ k'u bɛna hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ bɔ sira kɔni olu la confederation AES ka san 2 laban in na u sera ko min bila sen kan numerique kɔni o siratigɛ kɔni o fɛ ani ka a politikiko nasiraw baara bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛ kelen ye ani a forobacaw mɔgɔta cogoyaw ka taa se forobaca baarakɛlaw ka ɲɛnamaya kɔni o ɲɛminɛli ma ani a kiriko nasiraw k'o bɛɛ kɛ sababu ye ka confederation AES jamanaw ka forobaca o kow mɛn si la ani ka kɛ jɛlenya ni laadiriya ni tilennenya o kɔnɔna la Jafarabɛ ale ni Nubozo o kɔni dugu fila ye mali goromasɛ tabaw ka dɛmɛ kɔni o sɔrɔ min bɛ taa se balo ale ni furaw o tɔni bi naani ani seegin ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma ni wulikajɔ kɔni min ni hakilina bɔra mali dunatɛmɛ fanga jamana ɲɛmaa general d'armee Asimi Goyita ale kɔni na a waleyaw kɔni o lawaleyara ka bɛn ni karidon ye zuye kalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ ni dɛmɛ kɔni o sera Jafarabɛ ni ale bɛ Tɛnɛnkun yɛrɛ marabolo kafo o la ale ni Nubozo o min bɛ kuakuru o arrondissement kɔnɔna na Jɛnɛ o yɛrɛ marabolo kafo o la ni dɛmɛ tun bɛ tali kɛ malo sukaro tulu ale ni nɔnɔ olu n'a ɲɔgɔnnako bɔɲɔgɔnko olu de la Sɛnɛgali jamana ɲɛmaa Basiru Jomayi Fayi ale ka taama o kɔni bɛ senna Bamakɔ ale faaba o kɔnɔ yan ni nɔ min bɛ ka bila hakilina min kɔnɔ o de ye ka na hakilina falenfalen kɔni kɛ ni mali dunatɛmɛ fanga jamana ɲɛmaa general d'armee Asimi Goyita ale ye jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni u ka nafa o kosɔn n'o dɔ bɛ tali kɛ cɛncɛfuga jamanaw ka panparan o lakana ko ani farinya wale kɔni o kɛlɛli ko ani ka cɛncɛfuga jamanaw ka panparan sɔrɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni o kalanso ɲɔgɔn na ani jɛɲɔgɔnya baaraw sinsinliko ɲuman cɛncɛfuga jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani farati ni dannayabaliya min n' o bɛ CEDEAO ni Confédération AES jamana ɲɔgɔn cɛ n'o yɛrɛ kɛra sababu ye Mali ni Niger Burkina Faso sama ka bɔ CEDEAO la janvier kalo tile mugan ni segin ba fila ni mugan ani naani ni o kɔni sɛbɛntiyara janvier kalo tile mugan ni segin san ba fila ni mugan ani duuru CEDEAO ale jamana olu fɛ an bɛ taa kɔkan kibaru kɔni o siratigɛ fɛ cadi jamana ale ka minisiri min bɛ u ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaaraw ni farafinna ka kelenya ni cadi jamanadenw ka kelenya kɔni o koɲɛ kunna ale ye diɲɛma o ladɔnniya ani cadi faso jama ka jira k'a fɔ k'u ye duniya seleke naani tɔnba Nations Unies u ka secrétaire général kɔni o ladɔnniya ni cadi jamana bɔli ye Rome ale bɛnkan o la n'o bɛ tali kɛ CPI la o min bɛ tali kɛ u ka sariya sen kɛmɛ ani mugan ani wolonwula baara min b'o kofɔ ko sabula ko CPI sigi fɔlɔma ani sisan cɛ ko a kɔni dabɔlen don farafinna jamana olu de kɔni o kama O bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sen teliman olu la Maliba TV ale jabaranin kan an bɛ k'an bɛna ɲɔgɔn ye diɲɛ waati wɛrɛ